3, 2, 1, 0, Dia dhíb! Seo Brian arís ag léamh na nuaíochta as Meiriceá. Inniu an séú lá fichead mí Bhealtaine 2015 agus ní bheidh mé rófhada ag léamh na nuaíochta inniu mar thángthas trasna orm agus mé ag réiteach don nuaíocht. agus dá réir sin níl an méid sin réitithe agam agus ba mhaith liom a bheith réitithe. Scéal uimhir 1. Is cosúil agus faraor anois tá sruth scéalta mar seo ag tíocht trí sna meáin. Is cosúil gur socraíodh margadh idir rialtas feidearálach na Stát Aontaithe agus baile Cleveland nó le bheith baileach faoi, póilíní Cleveland i dtaobh ní hamháin marú beirte sa bhliain 2012 ach pátrún maraithe agus mí-úsáide a bhfacthas in Cleveland go háirithe sna póilíní le blianta anuas. Níl ainmneacha na beirte agam ach séard a tharla ná go raibh an bheirt seo, fir ghorma, neamh-armtha, maraithe le gunnaí sa bhliain 2012 agus gurb é sin barr an sléibhe oighir, níl a fhios agam an féidir sin a rá, ach tar éis fiosraithe Tá Rialtas Feidearálach na Stát Aontaithe den tuairim nach mbeidh an dara rogha acu ach monatóireacht fhadtréimhseach a dhéanamh ar na póilíní go dtí go dtaispeánfar go bhfuil póilíní Cleveland níos fearr traenáilte agus nach bhfuil an pátrún mí-úsáide seo fós ann. B'in scéal mór uimhir a haon. Scéal mór uimhir a dó atá bainteach leis an bpictiúr os cionn an fhile thuas ná na Rohingya as Myanmar agus an Bhanglaidéis. mar gheall ar ghéarleanúint leanúnach atá ar siúl sna tíortha sin, níl fágtha mar rogha ag na Rohingya ach tabhairt faoin bhfarraige, rud atá siad ag déanamh sna sluaite agus ag triall thar muir chomh fada leis an Mhaláis agus leis an Indinéis, áit go minic a bhfuiltear á gcasadh ar ais mar níl spás sna tíortha seo agus níl toil sna tíortha seo. dídean a thabhairt dóibh, ach mar gheall ar an méid airde atá á tarraingt orthu, go háirithe sa Domhan Thiar, tá na tíortha seo ag tosú á dtarraingt isteach anois agus ag cur campaí dídeanaithe, más féidir é sin a thabhairt orthu, le chéile. Níorbh ach an tseachtain seo caite gur shocraigh an Mhaláis agus an Indinéis dídean a thabhairt do na dídeanaithe, do na himircigh dídeanacha seo, agus sin an scéal sin. An tríú scéal os cionn an fhillidh, baineann sé le comhlachtaí cábla agus comhlachtaí meáin thiar sna Stáit, anseo sna Stáit. An rud atáthar ag tabhairt le fios le tamall anuas ná nach bhfuil an méid sin suime i dteilifís cábla agus a bhí. Anois, bhí mise tinn tuirseach den teilifís cábla fiche bhliain ó shin agus ní raibh baint ná páirt ag teastáil uaim le cábla teilifíse, le teilifís cábla. Ach bhí cuid mhaith eile a bhí ag iarraidh leanacht de agus fair play dóibh ach idir an dá linn tá an t-idirlíon tagtha agus níl daoine ag lorg cláracha teilifíse sa chaoi is a bhí. Ní amháin sin, ach tá daoine tuirseach de na síor, fógraí teilifíse ar na clárachaí a thagann rómhinic agus mar atá na scannáin agus na clárachaí cinsirithe. Go cinnte, níl aon tsuim agam sa chábla, go háirithe chomh íseal is atá caighdeán na teilifíse ar an gcábla. Cibé, tá ceann de na comhlachtaí móra, Charter Communications, ag iarraidh comhlacht mór eile, Time Warner Cable, a cheannach nó, arís le bheith baileach faoi, ag iarraidh cumasc a dhéanamh leo, sé sin, cumascadh. leo, agus comhlacht idirlín eile a cheannach ar 10,000 milliún. San iomlán is cosúil go gcosnóidh an cumasc seo idir 55 agus 65,000 milliún dollar. Anois ní fheicimse cé mar a d'fhéadfaí an t-airgead sin a íoc ar ais ach ní oibrímse do chomhlachtaí cábla agus mar sin ní thuigim na costais agus na brábaí ach sin é an scéal. Scéal acadúil, ar ndóigh, a bheadh suimiúil domsa agus a bhaineann liom mar is scoláire ollscoile mé. Is cosúil gur go ndearna taighdeoir as UCLA comhnascadh le taighdeoir mór le rá eile, Donald P. Green in Columbia anseo i Nua-Eabhrac, chun staidéar a dhéanamh ar lucht canbhasáil agus an tionchar a imríonn siadsan ar na daoine a dhéanann siad canbhasáil orthu agus is cosúil, dar leis an staidéar seo, go bhfuil tionchar ag lucht canbhasála ar go bhfuil tionchar ag lucht canbhasála ar na daoine a dhéanann siad canbhasáil air. Seo toradh iontach suimiúil. An t-aon fhadhb ná nach bhfuil an fear seo, LaCour, sásta a fhigiúirí a roinnt le héinne agus ní féidir leis a thaispeáint cé mar a tháinig sé ar na figiúirí ar an gcéad dul síos agus mar sin tá an iris mór le rá Science inar fhoilsigh sé an t-alt faoin tionchar seo agus an chanbhasáil, ag déanamh machnaimh ar an alt agus an féidir é a aisghairm. Mar sin, tá náire ar an Acadamh, tá náire ar Ollamh Cholambia agus tá míchlú uafásach á tharraingt ag Michael LaCour. ofráladh post dó in Princeton ach níor thosaigh sé an post seo go fóill agus tá seans mór maith, táthar ag rá, go gcaillfidh sé a phost in Princeton. Um, Tá cás cúirte ag leanacht ar aghaidh in Ardchúirt Mheiriceá. Eh, Lucht

ceithre fhocal san Acht nár cheart a bheith ann agus sin an cúis a bhfuil siad ag cur in aghaidh an dlí. Ní léir go n-éireoidh leo ach tá seans mór maith go mbeidh fadhbannaí ag an dlí arís muna n-athrófar é. ach ar an gcéad leathanach agus ní bheidh mé ag casadh leathanach, níl fhios agam céard é an fhoirmle seo. Is léir i ndeireadh báire nach bhfuil sa scéal seo ach trodaíocht pholaitiúil idir na páirtithe. Bheadh sé an-deacair an Acht árachais sláinte seo a tharraingt ar ais arís. Tá sé ar an bhfód cupla bliain anois agus tá ag éirí go seoigh leis is cosúil, nó ar a laghad tá seansannaí árachais i bhfad níos fearr ag bochtáin Mheiriceá ná mar a bhí. Tá sé an séasúr arís Tá tuilte móra in Texas agus Oklahoma mar gheall ar bháisteach trom agus stoirmeacha agus fágadh cúigear marbh cheana féin, níl na figiúirí deireanacha againn go fóill. Is é an scéal mór deireanach ná Fleet Week i Nua-Eabhrac, scéal Nua-Eabhracach ar ndóigh atá ann ach seo an New York Times agus mar atá sé athraithe. Sna seanlaethanta, is éard a tharlaíodh ná go dtagadh na mairnéalaigh seo ar tír, agus go gcaitheadh siad an airgead ar striapacha agus alcól ach idir an dá linn tá Fleet Week éirithe i bhfad níos séimhe Tugann tugtar le fios go stopann na mairnéalaigh ag an Bay agus Shake Shack agus tá scéal anseo faoi leaid a deir gur chaith sé an iomarca airgid in American Girl. chun bábógaí agus na giúirléidí uilig a cheannach dá iníon. Agus is comhartha é seo go bhfuil Fleet Week ag athrú go mór agus go tapaidh.